igbo bụ igbo ndị ọma na-ege m ntị awụchiela m n'ụbọchị tata na odenjinji media nke dị na Stuttgart nsi nke onye na-eme ya bara ya n'ụbọchị tata achọrọ m ka m na unu kparịkọta ya bụ nkata gbasara ya bụ oke ọrịa nke dị n'ụwa niile n'oge ugbu a nke ndị oyibo kpọrọ covid-19 n'ụbọchị tata m chọ ka mụ na gị mụ na unu kparịkọta ya bụ nkata ihe mmụta nke anyị na-aghaghị ịmụta na gbasara ya bụ ọrịa ka anyị neba anya n'ezinụlọ anyị dị iche iche i nee anya ị fụ na oge ụfọdụ ihe gbasara ezinụlọ anyị adị etinye n'uche onye ọbụla na-aga ka o si sọ ya papa na-aga iche mama na-aga iche ụmụaka na-aga iche ya bụ ọrịa abịazịa anyị wee mụta na o nwere ihe dị ka nnọkọ ụmụnne o nwere ihe anyị mụta na ya bụ ọrịa kedu maka ọgbakọ ụlọ ụka nke e mechisiri n'ụwa niile n'ụbọchị tata oge ụfọdụ ụfọdụ ndị mmadụ a na-asị na ọ bụrọzi etu chineke chọọ ka anyị si wee fee nya ka anyị si efe ya n'ụbọchị tata i kwue a sị na i kwue alụ mana nya bụ ọrịa abịazịa o wee dụọ anyị ọdụ anyị wee malụ na o nwee ihe anyị na-aghaghị ime kedu maka ịkwanyere onwe anyị ugwu mgbe ụfọdụ anyị na-eme ka o si sọ anyị ị makwa onye m bụ ị makwa onye m bụ ya bụ ọrịa abịazịa o metụ onye ukwu metụ onye nta anyị wee marụ na isi niile bụ isi anyị mụtara ihe dị iche iche kedu maka adịmọcha oge ụfọdụ mmadụ ya aga bitụsịa aka ebe dị iche iche ọ bịa o were ya kwee nwanne ya n'aka nwanne ya ga-asịkwanụ ka ọ kwọọ aka tupu o ribe nri ihe ọ fụrụ o bitụ aka tinye n'ọnụ ihe ndị a niile bụ ihe anyị neghere anya mana ya bụ ọrịa abịazịa anyị wee mụta ife o nwere ife dị iche iche anyị mụtasị kedu maka afịa e mechisiri kedu maka ebe ndị oyibo kpọrọ bar ebe anyị na-aṅụgwo mmanya ekpori ndụ wee chefue na o nwere ihe onye kere anyị ke anyị ka anyị mee mana nya bụ ọrịa abịazịa anyị wee mụrụ akọ ụmụnne m anyị mụtara ihe ka na-amụtakwa ihe na-aga eziokwu na nya bụ ọrịa bụ oke ọrịa nke na-egbu egbu mana ọ kụziri anyị ihe akụziri m ihe ọmakwana na ị mụta ihe na ya anyị wee na-asị ihe ndị a niile a sị gị na-eme gbakwa mbọ na-eme ya mana malụ na nya bụ ọrịa o nwee ihe kpatara o ji bịa and nya bụ ihe onye ukwu na onye nta amụtara nya bụ ihe ode njinji na-ewetara na-enye onye ọbụla ohere o nwee atụmelo ma ihe ị chọ ka ụwa niile marụ gbasara nya bụ ọrịa or ihe mmụta nke ndị mmadụ na-aghaghị ịmụta gbasara nya bụ ọrịa deela anyị na Facebook ma ọ bụ Instagram ma ọ bụ WhatsApp ide ide afa gị dee ebe i si wee dela anyị ka anyị wee gwa ụmụ ụwa okwu si gị n'ọnụ echiche nke i chepụtalụ gbasalụ nya bụ ọrịa ndị be anyị ana m ewetara gị nya bụ akụkọ n'isi njedebe malụkwa na onye mee ka o lu gị aka n'ụbọchị tata bụ ọnụ na-ekwulu ode njinji bụ maazị ọgadagidi sị nke onye na-eme nya bara ya ndị be anyị ka emesịanụ